Mír 17.5 sa chaibidil seo faoi Calculus agus beimid ag féachaint ar riail an lín. Díreach ar nós 17.4 nuair a bhíomar ag féachaint ar riail an toraidh, tá riail an lín an-úsáideach i gcásanna áirithe. Riail an toraidh 0 an dearúd ná. Dá mbeadh feidhm éigin agat mar seo agus theastaigh uait difreáil a dhéanamh air sin. Now uaireanta bheifeá ag smaoineamh é a mhéadú amach ar dtús agus ansan difreáil a dhéanamh air. Le riail an lín ceapaimse go bhfuil sé i bhfad níos úsáidí mar tá tú ag déanamh difreáil ar feidhm mar seo. agus ceapaimse go mbeadh sé sin. Tá sé seo i bhfad níos soiléire gur gá duit riail an lín a úsáid ná riail an toraidh. In aon cás, bogaimid ar aghaidh leis an gceann seo agus arís féach sna táblaí matamaitice ach deireann sé go bhfuil Y cothrom le U thar V sa chás seo. Ok? Dá bhrí sin, sa chás, sa sampla atá á dhéanamh againn anseo, tá U cothrom le 3X lúide 2 agus tá V cothrom le 4X móide 3. Agus má tá U thar V agat, dy dx sa chás sin ná V du dx lúide U dV dx agus gach aon rud thar V cearnaithe. Cuma beagáinín níos casta air de bharr gur codán atá anseo agus V cearnaithe faoin líne ach níl sé casta in aon chor. Déanaimid an sampla seo anois agus cífimid cé chomh simplí agus atá sé i ndáiríre. So. Tá. Y cothrom le 3X lúide 2 thar 4X móide 3. Agus arís, molaim duit é seo a dhéanamh i gcónaí nuair atá an saghas ceist seo á dhéanamh agat, ní fiú iarracht a dhéanamh é ar fad a dhéanamh i do cheann. Scríobh amach é. Tá U cothrom le 3X lúide 2. Dá bhrí sin tá dU dx, difreáil a dhéanamh air seo, difreáil 3X agus iarracht 3,

Is féidir iad ar fad a chur isteach sa chothromóid agus arís má fhéachann tú sna táblaí matamaitice, scríobhfaidh mé amach é, V du dx, lúide U dV dx, thar V cearnaithe. Anois cuir isteach na rudaí difriúla. So tosnóimid le V. Tá V cothrom le ceathair x móide trí.

Anois, méadaigh amach é agus gheobhaidh tú 4X fá 3, sin 12X, móide 3 fá 3, móide 9. Chuir mé lúibíní timpeall ar sin mar tá mé chun lúibíní a chur timpeall ar an gceann eile díreach de bharr go bhfuil lúide anseo sa lár. agus ní theastaíonn uaim go mbeadh aon botún déanta agam ó thaobh móide agus lúide. So, 3X fá cheathair, sin 12X, lúide 2 fá cheathair, sin lúide 8. Agus gach rud thar. An rud a deirim leat ag an bpointe seo ná ní gá an V cearnaithe seo faoin líne a mhéadú amach. OK. Níl aon ghá leis, is féidir leat é a fhágaint mar sin, lúibín cearnaithe. So, os cionn an líne tá 12X móide 9, lúide 12X móide 8. An bhfeiceann tú é sin? Lúide anseo lasmuigh den lúibín agus lúide laistigh den lúibín. Agus sin ar fad os cionn 4X móide 3, cearnaithe. So,

go bhfuil cearnaithe istigh ann. Ó thaobh an difreáil de níl really aon rud ró chasta. So, an uair seo, tá Y cothrom le 3 X cearnaithe, lúide 2, thar 2 X móide 3. Oibrigh amach U, V, DU dx agus DV dx. Tá U cothrom le, 3 X cearnaithe, lúide 2.

dv dx, déan difreáil ar 2x, is faigheann tú 2, móide, déan difreáil ar 3 agus faigheann tú 0. Gach rud isteach sa foirmle Níl mé chun bacaint leis an foirmle a scríobh arís, tá sé sna táblaí matamaitice, tusa scríobh amach é. V, sin 2x, móide 3.

os cionn V cearnaithe. Bainimid na lúibíní, tá 12X cearnaithe móide 18X, lúide 6X cearnaithe agus anois an lúide lasmuigh den lúibín agus an lúide laistigh sin móide ceathair. 12 X cearnaithe, lúide 6 X cearnaithe, sin 6 X cearnaithe, móide 18 X, móide ceathair, thar, dó X móide trí cearnaithe, agus sin dy dx.